Cha-cha-cha Igbo kwenu ya Cha-cha-cha Igbo kwenu ya Mụọnị ya Zụọnị ya Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege m ntị ana m anabata gị n'oke ọgbakọ a pụrụ iche a na-akpọ nzukọ eziokwu ndị Igbo ebe anyị na-anọ na-atụlere uche n'asụsụ Igbo na-amụta asụsụ Igbo ya na edemede Igbo m wee na-agwa gị ka ị sonyere anyị n'oke ọgbakọ dị egwu a na-akpọ nzukọ eziokwu ndị Igbo Igbo ọ bụ anyị nwa bụ isi n'isi mmiri ada atakwa na-ata Igbo ọ bụ anyị nwa bụ ọka wee buru ụzọ ọ bụ anyị nwa mere mmepe edere n'ala ala ya bụ Naijiria n'obodo niile ebe ọ bụla anyị bi ya mere m ji asị gị sonyere anyị na nzukọ eziokwu ndị Igbo ọ bụkwara eziokwu na ihe ọma anyị na-eme na ndị anyị na ha soro nwere ala anyị bụ naijiria taa na-enwe anyị anya ụfụ ya mere nnwere onwe ji agụ nwa afọ igbo ọbụla ebe ọbụla ọ na-anọ na mana ka m jụọ gị ọ bụ na anyị na-ekwu okwu nnwere onwe anyị na-etiri onwe anyị ọgba aghara ọgba aghara anaghị ebute ọganihu ọgba aghara na-ewepụ ọganihu dị n'obodo ọgba aghara na-emebi obodo m wee na-ayọ gụ nwa bụ onye igbo ebe ọ bụla ị na-anọ na na-ekpe udo na-eme udo maka na enwerọ ebe eji ọgba aghara aga agha a na-alụ ugbu a wụ agha akọ na uche ọ bụghị agha tigbuo zọgbuo enwekwara ndị anyị na ha nọ n'ala naijiria ndị chere na ọ bụ ihe tigbuo zọgbuo mana nke anyị ji bụrụ ndị igbo ndị nwere ihe a hụrụ anya ọ bụrụ na ị pụta n'obodo Lagos ọdụ ahịa niile n'ala Lagos bụ ndị Igbo nwe ya ndị Igbo ewetala mmepe n'obodo niile dị iche iche n'ime ala Naịjirịa enweghị onye ga-edozicha nke ya kpatacha akụ sị ka a wụfuo ya ya mere m ji ayọ gụ nwa bụ nwa afọ Igbo na ebe ọwụna ị na-anọ wee na-akpa alo maka ọdịmma nke Igbo ihe ị ga-eburu n'obi wụ otu a ga-esi enweta ikike nke ọchịchị n'ụzọ ziri ezi ikike nke nnwere onwe n'ụzọ ziri ezi a na-anọ n'ote aka anata agụ ihe o ji n'aka kedu ihe o ji wụ onye nọrọ n'ala bekee ya na-eti ọgba aghara na be nna ya n'uche nke ya ọ na-adị ya ka ọ na-alụ ọgụ nnwere onwe n'uche nke ya ọ na-adị ya ka ọ na-emere ụmụnne ya ihe ọma ma nwanne m tụlee ọ bụghị ihe ọma ka ị na-eme mana eto dike na nke o mere eme ya eme ọzọ onye mete mma akụọrọ ya aka onye mete njọ arọọ ya anya ụmụnne m ka anyị were mmụta nke anyị ga-aghọta n'ime ọgbakọ a na-akpọ nzukọ eziokwu ndị Igbo mata na asụsụ anyị bara anyị uru iji wee na-akpa nkata ma ịkpa nkata maka ihe ọbụla anyị chọrọ ka ọ bụrụ nke anyị ọdịmma nke ahụ anyị chọrọ ka ọ dịrị anyị mmepe nke ahụ anyị chọrọ ka ọ dịrị ala Igbo ka anyị na-akpa ya n'ụzọ ziri ezi n'asụsụ anyị o doro mụ na gị naabọ anya na ọ bụ obodo Eliza ji ala Naịjirịa otu ọ dị taa ọ bụkwa obodo Eliza nwekwa asụsụ oyibo ahụ anyị ji akpa nkata werekwa ya na-akpa ekete ma nwanne m lee na onye ji gị n'ala ka i ji asụsụ ya akpa ekete nwere onwe gị ọ dị gị ka ọ ga-enwe isi ah, nke atọ m iche ọ ga-enwe isi maka na onye a ji gị ji gị na-atụ mgbere ọ bụrụ na ị nwere onwe gị mgbere ya ahụ emebie enwere onye na-achọ ka onye ahịa ya laa mba ọ ya mere mbọ niile anyị na-agba ka anyị nwere onwe anyị ji adị ka mmiri mmiri a na-awụ n'elu okwute ọ naghị amịta ihe mana ọ bụrụ na anyị tụgharịa uche mata na ọgba aghara a na agha nke nnwere onwe a bụ akọ na uche ka a ga-eji were na-eme ya wee na-eso ya ka anyị na-eme ya ọ gaghị agha mmepe nke anyị nwetagoro enweta n'ala Igbo anyị nọ na-akpọ ndị mmadụ sị ha lọta ka ha bịa mee gịnị bute ọdụ ahịa ha ihe ọbụla eji mara ha n'ala Igbo mana ala Igbo ahụ anyị na-akpọ ha ụmụnne m lee nụnụ enweghị eji ndụ ya atụ mgbere tigbuo zọgbuo aka nri na aka ekpe mmadụ na-ehi ụra ya ewere ofu anya ghebe oghe na be nna ya chikikwe ya na be nna ya ya mere m ji akpọ gị nwa bụ nwa afọ Igbo sị gị mara uru asụsụ bara maka na asụsụ ga-eme ihe ọbụla anyị na-ayọ Chukwu ya eruo anyị aka onye iro agaghị ama ya maka na mgbe onye iro gị matara ihe ị na-ekwu mgbe ahụ ka ndị ọjọọ matara ihe ị na-ekwu ajọ mmụọ bata ajọ mmadụ abata mana igbu izu maka na izu ka mma na nne ji ọ bụ so onye na-ata aka ị na-eti onye na-anụ ihe ị na-asụ ka gị na ya ga-akpa nkata otu ọ ga-esi adịrị be nna gị mma maka na ala Igbo bụ be nna anyị ọ gwaragodo ụmụnne anyị ndị na-akpọ obodo anyị a obodo ụmụ anụmanụ ma chefuo ma nne na nna anyị nọkwa n'ime obodo a ọkwa n'ime obodo a ka a mụrụ anyị ngị onye ahụ na-akpọ obodo nna gị obodo ụmụ anụmanụ akwụkwọ i ji nọrọ n'ala bekee ahụ ka wụkwa akwụkwọ gosiri na ị ka si n'obodo ụmụ anụmanụ ahụ ya ogene anyị jizi ụzọ rụrụ arụ na-akpọ onwe anyị na anyị bụ ụmụ anụmanụ na anyị si n'obodo ụmụ anụmanụ akparamagwa anyị na-adịkwa ka nke ụmụ anụmanụ maka mgbe ị wụ nwa afọ igbo i jighị igbo atụ ntụle gbasara igbo agwa gị dịkwa ka agwa ụmụ anụmanụ maka na onye na-ekwu okwu ka onye na-agba izu ma ọ na-atụ alo ma ọ na-akpa ekete onye iro gị mara ekete ị na-akpa nwanne m chena ma uche gị o zuru ezu ọwa agwa ọkwa akwa ee ọ gaghị ekwe m ghọta ọ gaghị ekwe m kwuo ee ị na-anụ ihe m na-ekwu ọ gaghị ekwe m ghọta ọ gaghị ekwe m kwuo mana amụwa amụta ọ bụ onye a sị ka a mụziere ya sa amụsịrị ya onye nke a ka ụta dịara anyị ga na-atụkarịta uche ka nwanne na nwanne na-amụ ka anyị were mụta ka o wee dị anyị mma maka na gịnị ọ nwanne ozu na-awụ ozu ahụ ihe ọbụla mere nwanne anyị taa ọ bụ anyị ga-eri arịrị ya ọ bụ ndị iro anyị ga-eri arịrị sọ anyị nwa na-eri arịrị naanị anyị mana onye isi i wu onye isi ọ ya ka anyị ji wuru onye isi mgbe ọ bụla ị hụrụ m na-akpọ gị onye isi ana m eme ka ị mara na obodo a bụ naijiria tata gaa n'aka nri gaa n'aka ekpe ọ wụ ndị igbo bụ ndị isi maka na ọ bụ onye igbo natara ndị ọcha ọchịchị n'aka mgbe naijiria nwere independent a na-ahapụ isi aka agba ụrịọm ị gbaa ya dọrọ gị daa anaghị agbagha eziokwu agbagha ya mere nzukọ a ji bụrụ nzukọ eziokwu ndị Igbo maka ọdịmma ndị Igbo nwanne m tụlee ọ bụrụ na nke m na-ekwu adịghị mma gaa na ebe a na-edepụta ihe deere m gwa m aga m anụ mana ị sị m na m na-akpa nkata nwere onwe na-akpa ya ka ndị be Eliza ga-ama ihe ị na-ekwu nwanne ị na-etinye ọgba aghara ọgba aghara ahụ emena obere ọganihu nke na-apụtatụ n'ala Igbo ikuku na-eku ya ikuku ọjọọ ọ wụghị ikuku ọma ọtụtụ ụmụnne anyị ewerela ọdụ ahịa ha azụmahịa ha butekwa ebe ọsọ na-achụ ha ụfọdụ nọ na Lagos ụfọdụ butere Abuja ụfọdụ buru ya gawazie Togo ụfọdụ buru ya gaa Ghana ụfọdụ buru ya gaa Kotonu ala nna ha nọrọ ya mere tata o ji dị ka ala Igbo na mmepe adịghị na ya ee ọ bụ eziokwu na ụmụnne anyị nọ n'ọchịchị ndị nke na-anata oke anyị na mgbogo Abuja anaghị eji ya arụ ọrụ ha ọfụma mana ya ga-adara enwe n'elu nwoke na-ada nda ugboro iri na asaa ma ya bilie ya wụrụ ofu asị m gịnị na nwoke na-ada ndada ugboro iri na asaa mana ọ nwaa anwa bilie ya erigoro igbo anyị adaa n'ugboro ole ma ole site na 1960 ruo 1966 were gawa wee ruo tata ị ga-ahụ na ọnọdụ ala Igbo nọ mmegbu dị na ya mana i lee anya gị hụ na ọ nwa Igbo buru ụzọ chịa ala Naịjirịa n'ihi na Igbo adịghị anya ukwu ya mere anyị jiri ga-etinye nnukwu mmepe e nwere mmepe a na-etinye n'obodo gị mara na obodo ahụ akwụrụgo na obodo abụrụgo akwaa akwụrụ n'ala Igbo anyị enweghị okporo tren ji aga n'ala Igbo anyị enweghị ebe a si ebupụta ngwa ahịa ma a tụọ ngwa ahịa n'ofesi n'ala Igbo anyị kwesịrị inwe ezigbote ọdụ ụgbọelu eji aga obodo oyibo ọ wụghị na sọ n'Enugwu ọ ga-adịcha na mpaghara steeti niile dị n'ala Igbo ka o wee na-adịrị anyị easy ị na-efepụ efepụ na-abata maka anyị bụ ndị na-efepụ efepụ abata abata a ma anyị as ndị na-eje eje na-abata abata nke ọ bụ ya ka ọ wụ ya ọ ya eziokwu anaghị agba ya draw ya mere m ji akpọkọ nwa bụ nwa afọ Igbo ka anyị were akọ na uche wee na-emeri ndị iro akọ na uche anyị ga na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na anyị were asụsụ Igbo were na-asụ ya ọ bụrụgoro na e nwere nwanne anyị ga na-eme gịnị na-ama anyị imi na-akọwatara ndị iro anyị ihe anyị nwa na-ekwu n'olu anyị udo dịkwa still maka na chi anyị okike kere ụmụ igbo mere ụmụ igbo ji wụrụ isi n'ebe niile obodo ọbụla ị gara ala igbo na nwa igbo na-anọghị ya si ebe a gbalaga even emekwa na mba afrịka ndị ọzọ ha mepee ọnụ ha sị gị na ebe ọbụla ị gara ma ọ bụrụ na onye naijiria anọghị ya gbalaga ebe ahụ adịghị mma kedu ndị ha were bụ ndị naijiria ọwụ ndị igbo maka na ọwụ ndị igbo na-agapụ agapụ and ebe ọwụna ndị igbo gara ị ga ị ga-ama na ha nọ ya ana ha ebute mmepe anaghị ezo ezo ana ha anọ n'ihu ọgụ ndị igbo bụ odogwu n'ihu ọgụ agha anyị na-alụ bụ agha achụmego agha otu ọ ga-esi adịrị anyị mma mana ugbu a agha nke mkpagudo agha nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ehiwela anyị mana ọ gaghị akarị anyị maka na anyị ka nwekwere mmadụ anyị nwere ụmụ anyị nwere echi echi anyị bụ nke ndị oyibo na-akpọ future anyị ga na-enye ụmụ anyị ọzụzụ na-enye ndị echi anyị ọzụzụ ka ha mara na ọ dị mma itinye uchu na ndọrọ ndọrọ itinye uchu na otu mmadụ ga-esi eme wee baruo ebe a na-akpa nkata maka obodo anyị a bụ naijiria ịnata oke nke ruoro ụmụnna gị ọ bụ ịnata oke ahụ ọ bụrụ na ụmụnne anyị ndị nke nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị tata ma ndị na-achịkọtacha ụmụ ọtụtụ steeti dị iche iche a na-ewetachakwa oke anyị na Abuja ihe ha ji oke ahụ eme ọ sọ n'ala Igbo ka na enweghị onye ọchịchị ọbụla bụ gọvanọ bịara na-anaghị arụ ụzọ nke a bụ njọ mmadụ ji aka eme onwe ya onye ọchịchị ọbụla bịaranụ ọ na-arụ ụzọ ka m were imo steeti maa atụ ọ bụ steeti m si pụta kamgbe sam ọnụnaka mbakwe chịchara imo steeti ọtụtụ ụzọ ndị ọ rụrụ ka nọkwa taa mana ọtụtụ ndị ọchịchị dịrị egwu achịala achịa rịtuo ọchịchị ndị ọchịchị dị iche iche achịala achịa rịtuo gụwa ha niile ha niile rụrụ ụzọ ị lee anya ọ weregodu onye nke chịchara nya ya tupu onye nke APC a na-achị ugbu a abịa ụzọ niile ọ rụrụ na aghariela ọ dịghị otu a n'ugwu awụsa ọ sọ n'ala igbo ya bụrụ nke anyị ji aka anyị metere onwe anyị maka na ọ bụ ụmụnne anyị nọ there ọ bụ ha na-anata ego a e nwere nwanne anyị nke gara enyere nwa ya nwaanyị aka ebe ọ gara ibugharị ihe akpa ime afọ e wee jide ya tụọ ya nga n'obodo eliza ọtụtụ ụzọ e nyere ya ka ọ rụọ ọ rụghị ya ọ rụghị ya ọfụma ọ rụghị ya rụshie ya ike n'ihi oke ọchịchọ mana n'isiokwu m niile anyị agaghị agụghaba maka ndị igbo sị agụghasị ee agụghasị maka agụghaba enwee nke gara aga agana ihe anyị na-ayọzi bụ ọzọ emena amamihe ka anyị na-ayọ gị bụ onye Igbo achọrọ m ka ị mata na ihe ọbụla dara mmiri bụ ofu ụkwụ ka eji achọ ya akọ na uche gị anyị rụọ ọrụ bụ na asụsụ gị bara gị uru maka na asụsụ ka ị ga-eji emenarị ndị iro kunienụ na amamihe n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tụkọ alo ọnụ hapụ tigbuo zọgbuo hapụ ọgbaghara ọgbaghara anaghị eweta mmepe n'obodo ndị nọ n'ala bekee na-etinye ọgbaghara dajụọnụ ị nụ vidio m a ị nụ ihe onyonyo a m mere butuo tụsaanụ ya kedu ihe bụ isiokwu m nkata na ọbụla ị na-akpa gbasara ọdịmma ndị Igbo ụmụnne gị nkata niile ị na-akpa gbasara ka ọ dị mma n'ala Igbo were asụsụ Igbo mebe ya nke a ga-eme ka ndị iro hapụ ịmata ihe i bu n'obi were na-atawaga anyị ahụhụ otu esi ata anyị ahụhụ anyị boro ndị ọchịchị ndị isi obodo anyị a bụ Naịjirịa na ndị na-achị achị na steeti anyị na ọ ha nwa bụ anyị anaghị arahụ ụra n'ala Igbo na ndị omekome na-enye anyị nsogbu anya ya na ndị herdsmen ya aga n'ụsọ anyị nwere Boko Haram na Naịjirịa mana ndị na-eme mpụ na-eburu ndị mmadụ eburu n'ala Igbo taata na-eme ka ụjọ dị nwoke dị nwaanyị n'anya n'ala Igbo ha bụ ndị ebe ngụnwa nọ n'ala bekee na-enye ọda na-agwa ndị mmadụ ka ha mebisibe ihe n'ala nna gị nwa mpekele nke emetere emete ka m jụọ unu ọ bụrụ na a sị ka anyị nọrọ n'ụlọ otu esi eme ya n'ụbọchị izizi ọbụla nke izu ụka ndị Igbo niile jiri obi ọnụ ma ị nọ na Abuja ma ị nọ na Lagos ma ị nọ na Finland ma ị nọ na Thailand ma ị nọ na Indonesia ma ị nọ na Ghana ebe ọ bụla nwaafọ Igbo nọ anyị niile eme gịnị anyị anọru ala n'ụlọ ọ ga-ada ụda ha karịa ụgha maka na ị chọọ ịma ma ihe m na-agwa gị ọ bụ eziokwu bịa n'ala ala Lagos mgbe a na-agba krismas mgbe ndị Igbo lara ala ị hụ na ndị nwe obodo alaala ụjọ dịrị onye ọbụla n'anya enweghị ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ebe a na-azụta ihe ya mere a na-achọ ịla a na-akwado ịgba krismas ndị mmadụ ga-azụrụcha ihe dobe n'ụlọ ha ndị ụgbọala mebiri emebi ga-arụzie ya maka ị gaa na Ladipo ọ ndị Igbo nọ ya ị gaa na auto parts ọ ndị Igbo nọ ya ị gaa na nkwọ Nnewi ọ bụ n'ala Igbo ngalaba ihe niile eji achọ ndụ mma eji enyere ndụ aka n'ala Igbo n'ala Naịjirịa bụ ndị Igbo hiwere ya ọdụ ahịa ya ya mere igbo dị mkpa karịchaa ụmụnne m ofu obi ka anyị na-ayọ ka anyị nweta maka na anyị nwee ofu obi ọ bụ naanị asụsụ anyị ga-enye anyị ofu obi naanị asụsụ igbo ka anyị ga-eji eme gịnị enweta ofu obi dịka ndị yoruba si asụ asụsụ ha enwegode ihe gbagwojuru ha anya ma ọ bụ ihe butere ha ọgbakasị maka na enwe mgbe a na-anaghị ese esee edozie ụtọ were na-aga ọ bụrụgodi di na nwunye na ịhụnanya na-egbu ka mmanya na-ese emechakwa ha edozie ọ bụ otu a ka ụwa dị ụbọchị niile awụghị ụbọchị ụka ekere ọrụ eke ndị oyibo si there is season for everything mana oge nke ọbụla bịaranụ ihe anyị ga na-ayọ wụ amamihe anyị ga-eji wee mee gịnị wee merie ya bụ oge maka mmeri bụ nke anyị ọ bụ so onye dị ndụ nwere ike mmeri onye nwụrụ anwụ nke ya agaala ụmụnne m mbọ anyị na-agbazi ugbu a bụ ka anyị mee gịnị ka anyị mepere ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị ọganihu ka ha hapụ ịta ụdị ahụhụ anyị tara maka i lee anya taa ị ga-ahụ na ọ gbawajuru anyị anya ihe a na-ama otu a ga-eme ya onye nke a kọrọ gaa na eke onye nke a kọrọ gaa n'orie mana ụmụnne jụọkwanụ na onwe gị ajụjụ ma ọgba aghara ọ na-eweta ọganihu n'obodo ọgba aghara na-eweta ọganihu n'obodo ya bụ onye ọbụla na-ekekọta ọgba aghara na-eme ụmụnna ya ihe ọjọọ gbakọta gbakọta ha afa ọ wa agba ya ere ihe ọ bụla ị na-eme ma a kụọrọ gị aka ihe ọ bụla ị na-eme ma o weta mmepe ihe ọ bụla ị na-eme ma o nyeghị ụmụnna gị nọ n'ụlọ udo nwanne m ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ anaghị aga eme ihe ọma n'ụzọ ihe ọjọọ mewezie ihe ọjọọ n'ụzọ ihe ọma maka na e kere ọrụ eke onyinye amara Chineke nyere ndị Igbo bụ onyinye ọgụgụ isi ọ bụ anya ụfụ mere na ndị anyị na ha nwe obodo Naijiria ọ na ha na-enwu ndị Igbo anya ụfụ maka na ndị Igbo bụ mmepe ọ bụrụgodị n'Ikorodu ndị Igbo buru mmepe gaa ebe a na nsọghara niile dị n'ala Naịjirịa ndị Igbo gaa ebe a ha zụrụ ala rụwa ụlọ rụwa ọdụ ahịa bute mmepe nyebe ndị na-enwere ọrụ ọrụ ihe gọọmenti obodo na-emenwu ndị Igbo na-eme ya ọ bụ ya butere anya ụfụ mana ime ihe ọma abụrụgo ọrịa tụrụ ndị Igbo atụ ndị Igbo agaghị ahapụ ihe gbasara mmepe ndị Igbo agaghị ahapụ ihe gbasara ọganihu ihe gbasara azụmahịa ihe gbasara ịtụ mgbere Igbo agaghị ahapụnwu ya ọ ya mere ị na-akpọ onye Igbo ya bịa buru egbe bịa buru mma ọ sị gị na ọ bụghị ihe ya pụtara ụwa ya mana ọ bụ eziokwu m wee sị na agha nnwere onwe a ka anyị were akọ na uche lụọ ya maka na abụ ka a sị ka e ji egbe na mma lụwa ya nwanne m a kwafusịa ọbara ihe niile ahụ ihe laa n'efu o tela gboo gboo gboo o tekata aka anyị ji akwafu ọbara na nnwere onwe ọtụtụ nwụọ ma ndị a tụrụ na mmiri ma ndị e gburu n'ụzọ na-edajụ ọnụ ka anyị chọọ n'ụzọ ọzọ n'ụzọ ọzọ bụ gịnị ka anyị kwadobe ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ọbụla bụ onye otu nnwere onwe nke ala Igbo na-atọ ụtọ na ndụ anyị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ọgụgụ isi anyị na-apụta na-esonye na ndọrọ ndọrọ o tekata aka ka ọ dị njọ a ga-emecha nweta ọ bụgodu ọgụ mmadụ na iri na ise bụ ndị nwere ọbara nnwere onwe n'ime ha wee banye n'ọchịchị wee ruo ebe a na-anọ na-akpa maka ọdịmma nke obodo ha ga-eketa oke oke nke anyị rụọrọ anyị ọrụ anyị ahụ ya ụmụ mmepe anyị na-enweghị n'ala Igbo bụ ụmụnne anyị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-agba mbọ ka anyị keta oke nke mmepe ahụ tupu anyị na-ekwu okwu nwere onwe ị na-ekwu okwu nwere onwe elee ebe ị ga-ejide aka mmeghe ị ga-ejide aka na ya ọ bụghị okporo ebe tren si aga ka anyị nwere ọ bụghị ebe e si nweta ahịa n'ala e, obodo oyibo ka anyị nwere ọ bụghị ọdụ ụgbọelu e ji aga ala bekee ka anyị nwere ndị ihe anyị ji aka anyị ji akwado ọgba aghara nọ n'ala bekee ebe o si ewutekarịsị m bụ na ndị na-eti ọgba aghara ha niile nọ n'ala bekee chefuo na na ọgba aghara ị na-etiga arịghị ndị nọ n'ala ụlọ gị mma nwanne m onye ụlọ ya na-eshi mmiri anaghị apụkwa oriri ya bụ igbo lọkọtanụ akọ na uche werenụ asụsụ anyị mere ihe tụwanụ alo ka a ga-esi na-eme ka ihe ọwụna ndị igbo na-eme bụrụ asụsụ anyị ka anyị ji eme ya ị makwa na ndị Igbo ga-emenwu na asụsụ Igbo na a ga na-asụ ya na House of Rep na Abuja ya bụ gịnị na e ruo onye a sị na ya bụ onye Igbo na a ga-etiri otu a ndị China ma ndị Rọshia ma ndị e, e, e, ndị Korea si emebe ma ndị Japan ebe ọwụna ha bịara mmemme n'ụwa niile e tiga asụsụ ha ha kwuo okwu n'asụsụ ha ma ị na-anụ ya ma ị naghị anụ ya ọ gbasaa ha hmm. igbo menwuru ya ọ bụ otu a na-ekwu ya gị aghọta na igbo nwere ike ime ka asụsụ anyị ka e mee ya implement ga-eme onye igbo ruo na ebe a na-eme ihe a ndị niile nọ na house ọ sọ gị bụrụ onye awụsa gị nyara ihe na ntị ihe onye igbo kwuru gị ghọta ya n'olu nke gị onye igbo werekwa asụsụ igbo wee gịnị wee na-aga maka na ashị na-aka mma n'oyibo and ọ ya mere i lee anya ihe ọwụna e ji oyibo eme nghasa nghasa ọgba aghara agba aghara ya na nghọta nke m maka uche onye adịghị ya njọ ya bụ ụmụnne m ekwuola m ya ka ị ga-anụta ka m na-ewere ya na nkenke maka aga m na-ewetara unu ka o si adị ntụgharị uche na amamihe uru ọ bara iji asụsụ Igbo na-akpa nkata ma na-akpakwa ekete maka otu ọ ga-esi adịrị anyị mma asụsụ Igbo atọgbuola m ịkpawa nkata ịkpa nkata na asụsụ gị ee Igbo ndị ọma obi na-atọ m ụtọ na m bụ onye Igbo maka na anaghị ama ya aka na amamihe ya mere m ji ayọ ụnụ ka anyị were amamihe ahụ eji mara ndị Igbo ka o ruo anyị ụlọ maka na a sị na akụ ruo ụlọ agbụrụ onye kpara ya na amamihe ruo ụlọ ị ma na ala Igbo ga-abụ oke mba ọ bụ amamihe ahụ ka anyị na-ayọ maka na ọ bụrụ na anyị nwee amamihe ahụ anyị ga na-ekwu okwu ọwụna gbasara ala Igbo ma mmepe ala Igbo ọdịmma ala Igbo na asụsụ Igbo ndị iro anyị agaghị ama aka m bụkwa Chukwu onye Pati Chukwu onye nke a na-akpọ Dibịa Ọcha aga m apụta n'izu ụka ọzọ ka emesịa